Beni benius a s'umbra de su nuraxi, stagioni de s'ierru.

Qualunque sia il modo di ballare e di esprimersi, il ballo sardo continua a coinvolgere un intero popolo, il quale non può fare a meno, appena avvertite le note della tradizione, di prendersi per mano e gettarsi nella mischia.
Su ballu sardu Su ballu sardu benit de meda atesu, passu torrau, su ballitu, su dillu, su lugudoresu, seriu, ballu cabillu, su ballu tundu e su campidanesu. E bastat a intendiri un'organetu, launeddas, fisarmonica cun sonadori, custa genti bona baddat de bon'umori, mancai ddui siat sa trunfa o sonetu. Unu sonu chi intrat deretu a su coru, ponit sa genti a baddai in alligria, in logu de is festas e in cumpangia. In Sardinnia, po totus, unu tesoru. A baddai no est sceti movimentu, ma prexeri, connoscèntzia, emotzioni e divertimentu in dònnia stagioni. De conca ndi bogat su pentzamentu, is giòvunus impari a is antzianus, fèminas e òminis de custu mundu movint a innantis e a segus in tundu, bratzetu strintu, pigaus po manu. Mancai custu no si connosciant, faint festa in amicìtzia cun passioni, cumenti bollit sa nostra traditzioni, baddendi prexaus, abarrendi acanta. Su ballu sardu agiudat a sonniai, alligerat pentzamentus e fantasia, In conca intrant emotzionis e poesia, puru citius o chentza de chistionai. S'omini sardu mancai siat stancu no mancat a sa festa cun sonadori e ddu biri prexau est un incantu. Calincunu pentzat puru chi s'amori a bortas cumentzat baddendi acanta, sperendi in s'agiudu de su Redentori.
Immoi m'at fatu benni propriu gana 'e baddai. Poi immoi chi seus in s'ierru c'at pagus ocasionis po fai festa, tocat a aspetai su berau e s'istadi candu torrant a ingarrerai festas me i biddas e duncas seu fintzas a disìgiu de m'ammesturai cun d'unu muntoi de genti a baddai totus imparis. Ma narami, ita est su ballu sardu po sa genti de cust'isula, ita arrapresentat? Deu pentzu po medas Ma po mei ddu est a su pròpriu, deu candu intendu cancunu ballu sardu parit ca mi funt is peis a solus sa gana de baddai. Po nosu sardus intrat in su coru poita cosa chi est sa mùsica nostra, nosu seus una terra de sonadoris, de ballerinus, de poetas e apretziaus is traditzionis nostras e su ballu sardu est una traditzioni tropu importanti e fait prexeri a baddai a meda genti mancai siat stanca dopu una dì de traballu candu andat a una festa in cumpangia. poita ponit allegria e fait parti de sa traditzioni de sa cultura de sa terra nosta, de sa Sardìnnia. E pentzu chi po is emigraus puru siat unu modu de s'arregodai de sa pròpriu terra candu intendint su ballu sardu atesu de sa Sardìnnia, chi siat in continenti o chi siat in atrus logus de s'Europa o de su mundu. Eh sì, est pròpriu diaici. E poi ndi ddu at veramenti medas de ballus, poita dònnia territòriu tenit is ballus tìpicus de sa genti sua, E funt totu diversus e totu bellus donniunu a sa manera sua. A foras de s'isula incapas meda genti pentzat ca is sardus funt genti chi no do'at meda cunfiantzia, chi no chistio'at meda, chi no est meda alligra, ma innoi mi parit ca seus su populu de ballerinus, de sonadoris, de artistas e de poetas cumenti tui, a no? Est bellu poita ca ballus sardus nci nd'at de medas tipus e andat beni poita ogna territoriu tenit su ballu cosa sua, anzi, nosu seus, cumenti a nai, a garegiai, a si sfidai de pari pari, de zona in zona, poita ca mancai in d'una zona si baddat su ballitu, in d'una antra su dillu, in d'una antra su campidanesu, o passu torrau o ballu tundu. E ognunu tenit su ballu suu e parit chi ognunu bantit s'arriga de s'otu suu, su ballu cosa insoru, insoma. Poi chi siat sonau cun organetu, cun fisarmonica, launeddas o sonetu, est totu bellu su ballu sardu. E in dogna modu est una traditzioni chi nosu si portaus ainnantis de sempri. S'istessu grupus folcloristicus cosa nosta de totu sa Sardinnia chi ogna bidda tenit e andat a sfilai me is festas de is biddas o me is grandus sagras,

Dicius po su ballu sardu nci nd'at bella pariga, unu poit essi chi no bolis baddai no andis a sa festa. Custu mi parit ca ddu podeus nai no feti po is festas ma po medas ocasioni puru, est diaici? Est diaici poita ca est unu modu 'e nai, candu si chistionat cun cancun antru po ddi fai cumprendi ca chi si andat a una festa in d'una bidda o in d'unu antru logu o in piazza tocat a baddai, si andat po cussu. E chi cussu no dd'ollis fai, depis abarrai in domo. Ma custu diciu poit andai beni puru po atras cosas, poit andai beni po sa cosa 'e papai, poit andai beni po comporai cosa, po giogai o po si spassiai. Est bellu a baddai in sa vida e no fetzi in su sensu leterali de su fueddu cumenti eus nau, est bellu a si dda gosai su prus possibili e agatai ocasioni po essi cuntentus. E ddu teneus su diciu asuba de custu? U'antru poit essi custu. Candu seus in ballu tocat a baddai. Poita no fait a si firmai, berus? Chi seus baddendi no fait de siguru a si firmai, poita ca est una cosa chi fait tropu praxeri, abarrai in cumpangia, imprassaus, a movi is peis, a girai in tunda e andai innantis e a torrai agoa. Custu diciu 'olit nai ca baddendi no tocat a abarrai troga troga, ma tocat a movi is peis e abarrai decìdius. Baddendi beni cun gana e cun prexu cun chi potaus ainnantis, a palas e in cumpangia. E custu diciu andat fintzas beni po atras cosas, candu si tenit una cosa incarrerada, tocat a si movi e a dda fai beni fintzas a candu dd'acabau custa cosa. Aici, e seu sigura ca u' antru diciu asuba 'e su ballu ddu teneus. E tenis arrexoni, ogni 'orta est una sfida a nd'agatai sempri unu nou. U' antru poit essi, tocat a gosai onnia dì e no a timi su crasi. E certu, tocat a si gosai su chi teneus oi senza aspetai a crasi, sesi de acordiu? Seu de acordiu poita in sa vida nci seus de passàgiu e tocat a si gosai sa vida chentza iscì candu custa potzat finì, speru chi finat a cent'annus ma sa vida andat gosada dì po dì, no sceti cun su ballu e in su spàssiu in cumpangia, tocat a si gosai. Onnia dì de sa vida nosta. Ma onnia dì depeus essi prexaus, cuntentus, alligrus, chentza de timi su crasi, de po arribbai apuntu a si gosai sa vida sempri cun totu sa genti chi abarrat acanta nosta. Custu diciu, segundu mei, est u' bellu cunsillu po totus. Chistenendi de ballus, a sa fini dd'eus acabada a arrexonai asuba 'e sa vida, ma est sa cosa bella de custu podcast. E cun custa poesia acabat u'antra stagioni e deu ti torru gràtzias po s'ai tentu cumpangia in custa stagioni frida de s'ierru e giai no biu s'ora chi arribit su berau po ti torrai a intendi. Gràtzias a totus de sa passièntzia chi teneis po s'ascutai e s'aspetaus in berau cun atras poesias e atrus dicius sardus. Bona saludi a totus.